Boma la Germany lapereka 20 million Euros kuti aigawe mu program ija amati Social Cash Transfer imene amagawa ndalama kwa maanja osauka amene amakhala m'matauni. Ok. Koma umumu ndi mmene ifeyo tikupitilirabe kusauka. Mukuziwa zoti Germany kuli chi company china kake amati BASF, chi company chimene chimapanga mankhwala, chimapanga ma chemicals, chachikulu pa dziko pano pa machiwopa chimene chijachi anachibweretsa ku China kunoko ma Chinese amagwira ntchito kumene kumaphunzira kupanga zinthu mpaka na ma Chinese iwo panopa amapanga zinthu zinanso amapanga mankhwala mm. ndiye azungu anapanga transfer technology yawo kupita ku Japan anapanga transfer technology ndi ndalama kupita ku Singapore maiko aja ndikumatukuka anapanga transfer technology kupita ku, ku Korea Dziko lija ndi kutukuka. Ku China kunoko anabweretsa zima factory, ma ma Chinese kuphunzira ntchito panopa ndi madolo. Ifeyo akutipasa 20 million akuti mugawire anthu osauka. Amabwera kumeneko ku ma NGO akuti wetani, we- pangani chakuti chakuti mu- muzi- muziwe ku, mu- muziwe kumina bwino. Magayi, magayi tikusalira. Ine ndakhala president or dolo wina ake kunena kuti okay, 20 million iyi tayilandira koma sitiyigawa kwa amamawu osauka ali m'matawuni 1 million euro tikagula malo nde imagine plot la 1 million euro kagula malo apapa tizizalapo msungwi number 1 pamene popo 1 million euro ku- ku- ku- ku- ku- kulipira amawu amawu inuyo muzipanga chani muzithirira nsungwizo irrigation mamiliyoni euro enawo kupita ku Nasawa Technical College kaya ku Lilongwe Technical College kaya ku ku Mzuzu Technical College kunena kuti inuyo tikupasa ndalama izizi mukagule machine yopangira ma toothpick ana anu asukuluwo azikhoza ikaonongeka inuyo muzipanga ma toothpick ndi kuyuza nsungwi zija tazala ku, ku, ku, ku kapuloti tagula kaja mmene momo ndi mmene mumayambira kusintha industry ya mziko koma mwalandira 20 million ija ndikuyigawa amanga Malawians basi ame- nde zimene zikubwera kuti ana akufunika phala kugawa phala kwa amawuwa anthu kumaberekabe ana eh? chifukwa choti "Ah, kuli phala laulere kuli phala laulere tizatukuka liti kodi mmaziwa zoti kunoko amwene ama- amaletsa amaletsa NGO mm? ma NGO kunoko ama- ama- amaonedwa ngati maspy kulibe zoti kuti eh, alulo ah, it's action aid kulibe kuti litukuke dziko silingatukuke ndi kugawa tindalama uyu kunyosolerana uyu 500 uyu 500 aphi 500 angoza 500 mm? asingana baya msatenge 500 ayi ndimandimana 500 bwanji mm? chifukwa choti ndili kuno kuthyola eti ah, kuthyola kuti kubwera 500 yeah azunguwa mm, ndi amene anapeza ndalama koyambirira anagwiritsa ntchito zina nkhondo mm, kuba kupha ndi ukapolo mm. nde panopa amwene dziko lililonse limene likufuna litukuke palibe munthu amene angatukule dziko opanda ndalama ndi nzeru za mzungu makamaka anzathu aku, U- aku ulaya ndi ku america olo titati ndi china yo hmm? china ija kale kale anthu kunoko kumakhala njala amaphana amaphana kunoko eh? anakhala pansi mm, tipange chani anasegula zitsekozi ndikulola anthu akunja kuti abwere mafactory aja atangolowa kuchokera ku japan eh, kuchokera ku america kuchokera ku europe ndi pamene china inayamba kudzuka mpaka na panopo panopa iwo mpakana kupanga zinthu zawo ifeyo amwene tikufunika technology transfer tikufunika ma skills tikufunika manufacturing base maziwa zoti na- maona statistics inake maona ma, ma, ma figures eh, akunena kuti mu 1960 5% ya manufacturing inali ku africa kunoko panopa yatsikiratu hmm? tikuthamangira ku 0% kuthandauza kuti chilichonse chimene chimapangidwa pa moyo wa munthu sichikupangidwa ku africa koma ma resources amachokera ku africa amalawi ganizaniso mwakuya izizi zomangolandira ma, ma, hand, ma, ma handouts tichedwa nazo kuopsya ndalama ija kuyilandira kuyamba pang'ono pang'ono kunena kuti okay ife tikufuna 10 million kungofuna 10 million dollars mm? kukapanga kena kake kuti kazitani kazithandizana ku- ku- ku- ku- ku- ngati imene ili- zimene ndimadana nazo zija zoti tinagwiritsa ntchito 79 million dollars kumanga bingu national stadium 79 million dollars ija kutenga ndikupanga china chake choti chithandiza ma skills a anthu mm? kunena kuti okay ifeyo panopa tifuna tiyambe kupanga chani uh, kupanga masofa patoka kukagula ma, ma lathe machine kukagula ma cnc machine kukagula ma designing machine kukagula zina zake zoti kupanga ka factory kenakake ka, ka, kapa easy ngati ku, ku mzuzu technical college kapanga factory kenakake kapa easy kunena kuti anyamata iniyo ndi amene muzithamangisa chani ma machine awawa ndiye ndikupanga ban kuti pasapezeke mmalawi wogula chani sofa kunja pasapezeke munthu ogula mpando kunja umadziwa ngati ku china kunoko eh? ku china kunoko amalesa zinthu zambiri olo kuti munthu uchokere kunja uzapange chani U- uzapange u- uzagulise galimoto kunoko amalesa olo amati M- bmw ija ikamabwera ku china imayenera izinyatise kaye iyenera ipeze half ah, iyenera ipeze munthu wa lokolo apange nawo ndikuti pamene pajapa mabig amene am, amapanga nawo vw eh, anachoka kumeneko ndikukayambisa makampani awo opanga magalimoto ndiye amukuwaona panopa china iku- iku- ikupitano kokaposa makampani aku europe kupanga magalimoto technology transfer nde izizi izizi zoma za iyayi ineyo mm -mm, mm -mm. zomakagula chinthu basi ah, tili ndi tili ndi five star hotel basi anthu azikayimba kukwaya kuli kwaya festival ku bingu national stadium kuli kwaya ku- iyayi mm? umafunika pang'ono pang'ono mwene area by area 80 million dollars tikukatenga ngongole pano pa 10 tipita nayo kuti unali kuwe college ineyo panopa muzipanga chani mudzipanga mbale zadothi akugulilani mashini eh? basop amene wadya ndalama death sentence ndikuti anthu azipanga zimenezi basi koma zomangolandira ndalamazi mpakana litiro hmm? izizi zomatizo zoti ma ngo abwere ku malawi kuzatiphunzitsa kuti muziseta chonchi muzimina chonchi iyayi zili kale mu curriculum Mm? anthu amene anthu amene sakuziwa kusamba m'manja asiyeni azifa amenewo panopa boma likuyenera kuyang'ana kwina tikuyenera kuyang'ana kwina skulu anthu aziphunzira zinthu zenizeni Mm? anthu aziphunzira zinthu zenizeni osati kumapita ku skulu kukapanga theology Mm. iyayi tisalira panopa amwene chilichonse kumagula chilichonse kumagula nde azunguwa atha kutilera koma ku- mukapita kukapempha musakapemphe kuti tikufuna ifeyo chakudya musakapemphe kuti tikufuna ifeyo mutimangire chani mutimangire s- s- statue ya, ya bwana ndani kaya mutimangire iyayi pitani mukapemphe kuti ifeyo tili ndi proposal iyi hmm? pa technical college iyi tikufuna tisinthe zinthu kuyambira panopa tikamapanga ma toothpick awawa amalawiwa mutipezenso msika inuyo akulolani iwo aja kuti okay tikupasani special preference amalawi mukapanga mukapanga ma toothpick ndikuti kunoko mukamabweresa ma toothpick anuwo 0% tax no customs ndikuti basi ndi mmene mayiko amatukukira panopa ngati ku ethiopia kuje mafactory akunoko ku china ambirimbiri apita kumeneko kuli chichani chi industrial complex kumeneko nanga sikunoko masalary panopa akwera anthu akapanga nsapato ku ethiopia ndi mmene anthu amapangira transfer skills ndi ndalama mahandouts osatilera nde ajeremane ife tikuthokoza kwambiri kuti mwatipasa 18 million 20 million euros kuti anthu agawane m'mataunimu koma chaka cha mawa tifunanso ina december ya uno tifunanso ina ndekuti ife tipitilira kukhala ndani kodi zitsiru cheers